Bail ó Dhia oraibh ar fad a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Agus fáilte romhaibh chuig Seachtain na Staire 2025. Tá mé go mór fé chomaoin ag Comhairle Chontae an Chláir as ucht an deis iontach seo a thabhairt dom labhairt ar thuarascáil Choimisiún na Gaeltachta atá céad bliain ar an bhfód i mbliana. Is mise an Dr Síle Ní Choincheannain, is as iarthar an Chláir dom agus is léachtóir mé i gColáiste Mhuire gan Smál. Déanfaidh mé iarracht mar sin, mar chuid den chaint seo ar thuarascáil Choimisiún na Gaeltachta, cuid de na ceisteanna guaga seo a fhreagairt chomh maith. Uimhir a haon, conas mar a bhí ag stádas na Gaeilge fé 1925? Cén próifíl a bhí ag na cainteoirí sa bhliain 1911 agus cén tionchar a bhí ag an imirce ar an teanga? Cén córas a bhí in úsáid ag an gCoimisiún le líon na gcainteoirí a bhailiú? Cén difir a bhí idir chóras an Choimisiúin agus córas na Breataine? conas mar a bhí polasaithe teanga an Stáit i ndiaidh na tuarascáile, agus cén tábhacht atá acu seo ar fad ar chúrsaí teangan sa lá atá inniu ann agus cén todhchaí atá ag an nGaeilge i gContae an Chláir. Ar dtús, mar sin, teastaíonn uaim cúlra gonta a thabhairt daoibh ar réasúnaíocht na tuarascála seo agus canathaobh ar bunaíodh Coimisiún na Gaeltachta, agus b'fhéidir gurb fhiú cúpla focal a lua fé cad go díreach is Gaeltacht ann. Mar sin, go luath i ndiaidh do bhunú an Stáit, deineadh cinneadh féachaint ar stádas na Gaeilge agus na Gaeltachtaí. Bhí gluaiseacht na Gaeilge ar siúl ag leithéidí Chumann Lúthchleas Gael agus Cumann na nGael isteach is amach le fiche bliain cheana féin, ach bhí stát nua bunaithe agus fuinneamh náisiúnta nua le brath. Deir Caitríona Ó Torna gur bhain samhlaíocht, cráifeacht agus áibhéil le cruthú chonstráid na Gaeltachta agus gur thit a leithéid sin amach i gcomhthéacs mhúnlú na haislinge, samhlú náisiún na hÉireann ina raibh na ceantair Ghaeltachta ina slat tomhais chultúrtha dó. 'Útóipe' an chultúir dúchasaigh a bhí i gceantar na nGaeltachtaí, d'fhéadfaí a thuairimiú, a raibh an seana-saol Gaelach fós i réim iontu agus na Gaeil ag maireachtaint ann go dílis de réir traidisiúin, b'fhéidir. 'A commodification of culture' mar a thugann Ruth McManus air sa bhliain 1997. Ní féidir linn a shéanadh ach gur cuid de shamhlú agus d'fhorbairt nóisean an náisiúin ab ea cruthú chonstráid na Gaeltachta. Ní fhaightear chéad tagairtí Éireannacha do don bhfocal Gaeltacht mar cheantar thíreolaíochta go dtí deireadh na naoú haoise déag, tráth dá raibh cineálacha nua náisiúnachais agus athbheochana cultúrtha ag teacht chun cinn, mar a deir Walsh.

and for the response of Gaeltacht people to their assignment as traditiona. Tar éis bhunú an Stáit, tháinig sé chun solais nach raibh éinne lánchinnte cén áit go díreach a raibh an Ghaeltacht lonnaithe. In ainneoin go rabhthas á hardmholadh agus á rómánsú le breis agus tríocha bliain roimhe sin, Níorbh aon ábhar iontais é mar sin gur ghníomhaigh an Stáit nua go tapaidh chun teorainneacha na Gaeltachta a chur ar léarscáil. Agus sa bhliain 1925 bhunaigh an Rialtas Coimisiún Gaeltachta a raibh na haidhmeanna seo a leanas aige.

Uimhir a haon an Fíor-Ghaeltacht, sé sin níos mó ná 80% den phobal ag labhairt na teangan, agus Breac-Ghaeltacht, sé sin ceantar ina raibh idir 25 agus 79% á labhairt go laethúil. B'fhiú go mór díbh just cuimhneamh ar an dá ar an dá réasún san a bhí mar chuid lárnach d'aidhmeanna na. an Choimisiúin. Agus b'fhéidir gurb fhiú a lua ag an bpointe seo na daoine a bhí ar an gcoiste sin, ainmneacha na ndaoine a bhí ar an gcoiste. Bhí duine chonspóideach, an Ginearál Risteárd Ua Maolchatha, bhí an Dr Tomás Breathnach ar an gcoiste, bhí Pádraig Ó Cadhla as Lúbán Díge, Chontae an Chláir, ach a chroí, Creid é nó ná creid, i nGaeltacht na Rinne, bhí an tAthair Seán Mac Cuinneagáin, bhí an Fear Mór féin, Séamas Ó hEocha, bhí Joseph Hanly, Pádraig Ó hÓgáin, Laurence C. Moriarty, An Seabhach, sé sin Pádraig Ó Siochrú, an tOllamh Michael Tierney agus Tadhg Ó Scanaill. Agus. Nílim ag baint den obair mhór a dhein na daoine sin, mar obair mhór a bhí i gceist, idir shuirbhéanna, taisteal, agallaimh a chur ar dhaoine agus mar sin do. Anois, cé go ndúirt an Coimisiún go raibh titim mhór ar líon na gcainteoirí dúchais, thart ar lúide 31 fán gcéad idir daonáireamh 1911 agus suirbhé speisialta a dheineadar sa bhliain 1925, Léirigh an fhianaise go raibh an pobal Ghaeilge fós in dhá cheann déag dos na sé chontae fichead agus just teastaíonn uaim go bhféachaimíst ar an léarscáil sin anois. Tá mé tar éis dearúd a dhéanamh ar na sleamhnáin so tá an-bhrón orm so féachaimid ar ar na sleamhnáin agus cíonn sibh ansan just ag cur béime ar Chontae an Chláir agus i ndath dearg ansan cíonn sibh na fíor Gaeltachtaí mar a ghlaoigh an tuarascáil orthu agus i ndath buí ansin tá na breac Gaeltachtaí agus do bhí Iarthar an Chláir, Corca Baiscinn ehm do bhí sé sin ina fhíor Ghaeltacht. Agus just an chéad, ar an, ar an gcéad sleamhnán eile, féach ar líon na gcainteoirí sa bhliain naoi déag fiche is a cúig i gContae an Chláir i gcomparáid le naoi déag is a haon déag. So cíonn sibh ansan, naoi déag is a haon déag, daichead a hocht ponc a trí fán gcéad den daonáireamh ag labhairt na teangan agus ansan tríocha trí ponc a seacht fán gcéad sa bhliain naoi déag fiche is a cúig. So laghdú suntasach a bhí ansin gan amhras ach. agus tá ach mór ansan, leis na suirbhéanna sin a iniúchadh, 1911, 1925, caithfimid comhthéacs na linne agus íomhá na teangan a bhí ann agus b'fhéidir leathfhírinne na ndaoine a chur san áireamh. I ndaonáireamh 1911 a dhein Rialtas na Breataine, dar ndóigh, ní raibh ach ceist amháin an-leathan ann mar a bhain sé leis an nGaeilge agus ní raibh sé i gceist ag Rialtas na Breataine riamh gníomhú ar na freagraí sin, gan amhras. Agus taispeánfaidh mé daoibh foirm a líon amach Bridget Crotty a bhí ina cónaí i gCill Bheathach in iarthar an Chláir agus seasca cúig bliana d'aois uirthi.

Column, agus címid go bhfuil Irish and English luaite ag Bridget Crotty. Ach seans nach raibh Béarla aici an t-am san, ach go raibh náire uirthi an Ghaeilge amháin a scríobh síos. Feicimid an reitric seo nó an cineál meoin san arís sa bhliain 1925. agus tá sé seo ag teacht ó ó leabhar Díchoimisiúnú Teanga le John Walsh agus an tuairisc atá ann a deir sé I think they feel ashamed of it. I heard girls from the fíorGhaeltacht trying to pretend that they knew very little Irish but the English was so bad that anyone would know that they spoke some other language.

Is dócha, agus sinn ag déanamh Coimisiún na Gaeltachta agus an tuarascáil a chíoradh agus a scagadh, arís caithfimid comhthéacs cultúrtha, comhthéacs sóisialta agus comhthéacs eacnamaíochta na linne sin a choimeád inár gcinn mar go bhfuil scáth na himirce agus na bochtaineachta mar chuid lárnach den mheon sin. nó, mar a luann Walsh arís, ní theastódh an Ghaeilge ó pháistí a bhí á dtógáil le haghaidh an bháid bháin, sé sin na páistí a bhí le dul go Meiriceá, nó Meirice Meice na Gaeltachta, níl ag baile ach an dealbhas agus an t-ocras, ní fhanann sa bhaile ach an mac is sine, agus tháinig an ráiteas sin ó bhráthair Críostaí i Marino sa bhliain 1925. Ní haon ionadh mar sin go raibh agus go bhfuil tuarascáil an Choimisiúin ina cnámh spairne i gcónaí. Scríobh an scoláire Brian Ó Cuív an méid seo sa bhliain 1950. Dúirt sé, 'When the Gaeltacht Commission undertook its task in 1925, the Irish language was regarded as an asset rather than a liability.

agus an cheanúlacht sin ní dóigh liom go gcuirfeadh i bhfeidhm i gContae an Chláir í, agus d'fhéadfaí a thuairimiú, b'fhéidir, nach raibh duine láidir go leor ar Choiste an Choimisiúin le troid a dhéanamh ar son Ghaeilge an Chláir, agus tabharfaimid aghaidh air sin anois, b'fhéidir. Mar sin, b'fhiú go mór féachaint ar chúpla tuairisc a tháinig ó mhuintir an Chláir nuair a bhí an Coimisiún i mbun a gcuid oibre, mar a bhain siad leis an nasc idir geilleagar agus teanga, agus ba í iarthar an Chláir nó Corca Baiscinn agus iarthuaisceart an Chláir, Baile Uí Bheacháin agus Lios Ceannúir ach go háirithe, is ansan a bhí pobal na Gaeilge go hana-láidir ann.

Agus deir sé, Níl an Ghaeilge ag éinne fé bhun seacht mbliana. Tá formhór na gceanntar cois farraige sa gContae ar an dul chéanna, nó geall leis, maidir le cúrsaí na teangan agus le líonmhaireacht na Gaeilge iontu. Ní féidir fíor-Ghaeltacht a thabhairt ar aon áit leasmuigh de Choill Bheathach, de Shráid na nIascairí agus den Chorrbhaile. Tá na daoine fábhrach go leor don Ghaeilge sna ceanntair so, pé ar domhan é.

Ag féachaint ar an ráiteas deireanach ansin, ní fhéadfaí oidhreacht shaibhir an Chláir a shéanadh. Bhí an-Ghaelainn ann agus ní fhéadfainn caint mar seo a thabhairt gan tagairt a dhéanamh do Choláiste Eoghain Uí Chomhraí a bhunaigh Nellie Ní Bhriain sa bhliain 1912 agus sa bhliain sin tugtar léargas dúinn léargas eile a thugann le fios go raibh an-Ghaeilge san áit agus tagann sé seo ó leabhar Uí Fiannachta dhein sé dhein sé leabhar aistí ar d'fhoilsigh sé leabhar aistí ar Eoghan Ó Comhraí, scoláire iarthar an Chláir agus bhí caibidil ann fén gColáiste féin agus é ag tabhairt cúlra ar bhunú an Choláiste, seo an méid atá ráite, 'Work on the College began immediately in the hope that the courses would run during the summer of 1912.

In ainneoin gur mhol an Coimisiún go mbeadh meánscoil lán-Ghaeilge le tógaint i gCarraig a' Chabhaltaigh agus Baile Uí Bheacháin fé 1957 ní raibh aon stádas Gaeltachta ag Corca Baiscinn a thuilleadh agus just teastaíonn uaim é seo a thaispeáint díbh an moladh seo a tháinig uathu. agus luaitear Baile Uí Bheacháin agus Carraig a' Chabhaltaigh to relieve the position the Commission recommends the establishment in the Irish-speaking districts of a certain number of day secondary schools ach gan amhras níor tharla sé sin. Is deacair gach ní a chur isteach in aon chaint amháin agus tá go leor fágtha ar lár agam. Ach mar chonclúid, is fiú go mór féachaint ar Ghaeilge an Chláir sa lá atá inniu ann agus todhchaí na teangan sa chontae. Agus is idir dearfach agus diúltach atáim fé seo agus is ag labhairt go hana phearsanta atáim. Seana scéal agus meirg air go bhfuil an Rialtas tar éis teip ar an nGaeilge sa chontae seo. bhí ar Choláiste Eoghain Uí Chomhraí dúnadh sa bhliain 2018 de bharr chúinsí éagsúla, agus tá troid na gcapall fós ar siúl le Gaelcholáiste ann féin a bhunú in Inis, agus éileamh ollmhór ar a leithéid. Is mór an trua é seo de bharr na hoibre iontaí atá ar siúl ag daoine éagsúla sa chontae seo. Tá ciorcail cainte ar siúl gach seachtain, thiar, thoir, theas agus thuaidh. Tá clubanna leabhar, tá An Clár as Gaeilge ag dul ó neart go neart, agus Gaelscoileanna atá ag cur páistí ó dhoras de bharr na n-uimhreacha arda atá acu. Ní fada ón dtobar doimhin Gaelach sinn, agus tá sé le clos ó Ghaeilge bhreá na cainteoirí dúchais deireanacha Chorca Baiscinn. agus tabharfaidh mé blaiseadh beag den Ghaeilge sin anois, le buíochas ó Canúint.ie, togra den scoth a seoladh dhá bhliain ó shin. Ní raibh aon, ní raibh aon, ní raibh aon scoil náisiúnta né thar an uair sin ann.
Os ard ina seomraí.
Ach bhí an Piondar a' múineadh. Os ard ina seomraí. Ó Chiarraí ba ea é.
Ach bhí sé bhí sé ag múineadh sna hoícheanta ó mí na Samhna. dtí Lá 'le Pádraig. Ach do bhí scoil thoir ansan mar a bhfuil an Droichead. Dtugann Clochán Sábháin, ghlaotar air. Do bhí scoil ansan sular deineadh an scoil sin. Bhfuil an halla anois ann? Bhíodar ag dul soir ansan go dtí an scoil sin, sean mháistir a bhí ann, an Cearnach, Barney Carton. Deineadh an scoil nua ansan agus chuadar siar mar a bhfuil an tigh pobail. Ach bhí na scoláirí, bhí go leor dos na scoláirí ag dul ar scoil.
chuirfeadh sé sin ola ar chroí éinne a bhfuil a gcroíthe sa Ghaeilge, mar fé mar atá ráite agam, ní fada ón dtobar domhain Gaelach sinn. Agus mar fhocal scor, cuimhnígí go bhfuil an Ghaeilge go smior ionainn, tá sí uainn mar gur linne í. Go raibh míle, míle maith agaibh.